tiɲɛna yan wa ala b'aw dɛmɛ fana aw ɲuman bi se ala ma ka sɔrɔ sitanɛ ma s'aw la o la ni a ye ala dɛmɛ k'a ye taara n'a ka denbaya dɛmɛ o de la ɲuman sera ala ma ala ko a b'aw dɛmɛ ka tila k'aw senw sabati sitanɛ tɛ s'aw la a b'i don sutura la k'aw ni ala to ɲɔgɔn fɛ. nka minnu kafiriyara tiɲɛ yelen kɔ ka ban a la karamɔgɔ min y'a dɔn nin ye tiɲɛ ye ka tila k'a kɔ don a ma a ka kutubaw ni wajuliw la ala ko ta tiɲɛ ni halaki o karamɔgɔ sugu de ta ye waladiina kafaru fa ta'asan lahum waritigi min ye tiɲɛ mɛn k'a dɔn nin de ye tiɲɛ ye maa man ka wari ɲini haramu sira kan i kan k'a woloma ka ɲumanw ta ka jugumanw to yen hali n'o ka ca n'o tilala k'a kɔ don tiɲɛ wulibali ma ala ko fa ta'asan lahum ko bɔnɛ ni ta tiɲɛ ni halaki b'olu de seni wari ci wari ɲini cogo dɔw bɛ yen bɛn n'ala ka n'i ye i hakili ti d'a la wari bi ɲini ɲini cogo bɛɛ a m'a sɔrɔ sira o sira hali n'i bɛ mɔgɔ faga k'a ta ka dɔ dabali k'a ta ka jɛnɛya kɛ fatɔmuso la ka kɛ waritigi ye ka jɛnɛya kɛ fali la ka kɛ waritigi ye ka jɛnɛya kɛ wulu la ka kɛ waritigi ye a bɛɛ bi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yan o tuma Ala ko maa minnu bɛ yen n'u banna tiɲɛ la ko halaki ni ta tiɲɛni olu de ta ye den min bɛ yen n'a ye dugadenya wajuli mɛn a wulibali fɔra a y'a dɔn nin ye tiɲɛ ye a tilala k'a kɔ don a ma ka ban a la k'a lagosi ala ko fa ta asan lahu ko halaki ni ta tiɲɛ ni bɔnɛ bɛ olu de o la maa min ale ye serifu usumani madani hayidara lamɛn sira bɛɛ fɛ ka tila k'a siraw taama a seko la ala ma sɔn k'ale fara maa bɔnɛnenw kan Ala ko munna n ye nin maa sugu ka baara bin zalika bi annahum karihu ma anzala lahu ka da a kan ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ layidu dafa ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ maa dɛmɛ ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ ka balo halala la ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ K'i wasa n'i furumuso ye ka walimuso to ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ ka kun ni halala dɔrɔmɛ kelen ye ka diɲɛ haramu miliyɔn kelen kɔ ni ala ye fɛn min jigin kuranɛ kɔnɔ kodɔnbaa ka tiɲɛ fɔ hali n'a b'a yɛrɛ kan n ye nin maa sugu ka baara bin ka da a kan u banna fɛn de la ni ala ye min jigin kuranɛ kɔnɔ o tuma na an ba an ka musokɔrɔba mara in ale de ye kuma lamɛn ka wulibali lamɛn wulibali da ka tila k'a sira taama a seko la o kɛra min kɛ ala ma sɔn ci o k'ale labila o tuma na nin sira in maa o maa n'i y'a minɛ n'i bɔra ka bɛɛ tigɛlen don i la sira min daminɛ ko ko n ti jɛnɛya kɛ ka don o la ka tila ka bɔ tun sira min sigikan ye ko n tɛ namara kɛ e ka to o la mɔgɔw ka tila k'a ye i bɔra tun hali ni mɔgɔw ma ci o la a y'a sinsin nin kan wa fulo min bɛ ala juguw bolo bi o de mɔgɔw bɛ se ka bɔ nin kan cogo di cɛ min nana nin bila n'o ye karamɔgɔ hayidara ye o ka kumakɔrɔw bɛ se ka critiquer cogo di ka mɔgɔw lasiga tiɲɛ na olu ma faamu o kanaw bannen don kuranɛ ka fɔ la o bannen don kira ka hadisaw ka fɔ la ala ko kuranɛ kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u tun tɛ ala kira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ma fulo dɔ tun b'o mɔgɔ ninnu bolo u tun bɛ u ka mɔgɔ dɔw former u bɛ na ala kira nɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ma u b'a fɔ k'u donna silamɛya la sɔgɔmada fɛ ni wulada sera u b'a fɔ ee anw yɛrɛ hakili la ko fɛn bɛ cogo min jaa ti ten an hakili la tiɲɛ don jaa ko sɛbɛ yɛrɛ tɛ o o minnu nana ɲɔgɔn fɛ olu bɛɛ bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ko n'o kɛra mɔgɔ minnu bɛ kira nɔfɛ a dɔw u bɛna découragé u bɛna siga kira la ka da olu ka nin baara in kan o la minnu bɛ ka kutubaw kɛ bi ka kumaw critiquer yɔrɔ ɲini o kow bannen don cɛ minnu y'a minɛ u dara la de ka sɔrɔ k'a minɛ danaya la a bɛ fɔ min ma ko aliyaqin siga tɛ se ka don min kɔrɔ fiyewu o la papier dira laturu ko waati sera ne b'a surunya ka kuma segin n kɔrɔkɛ ani karamɔgɔ ma asɛki isa togola nin y'ale ka kɛnɛ kɔrɔ de a ka kɛnɛ don hali sini ka nin wajuli kɛnɛ in ka wajuli ta ka k'a lakodɔn mɔgɔw ka na jɔ k'a lamɛn maa si ma o kɛ kɛnɛ in kan ale kɔ kalo kalo ale ka sigi ala y'a kɛ waatiw cogoya kama a yɛlɛmana nka hali sisan a b'an hakili jigin n'an ye wajuli kɛnɛ sigilen y'a kan o la ne bɛ kuma surunya ka dugawu kɛ jama bɛɛ ye k'a deli ala fɛ kɛnɛ in nali ala k'a ka jurumu yafa a ye an ba ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ karamɔgɔ hayidara bonya kama ala k'o k'a ka du bonya kama sali ala rasuli asalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh ala n bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye abubakar sise ye n ye ala fɛ a ye dakurunɲɛ fila min fɔ yɛrɛ bɛɛ ala k'a kɛ hinɛ ye ka se an ka furew la ni an bɔra yen an ka karamɔgɔw caman ye an sɔrɔ kɛnɛ kan ni ala ka tiɲɛ musa jibo bi yan fɛntigi bi yan n'o musa ye alhasan sangare ye

ka tanu segin ala ma juguman tɛ ala min ka baara la waati kɔrɔ kama an bɛ kɛnɛ min kan su in na o y'an bɛɛ de ka kɛnɛ ye n'o ye saya kɛnɛ ka d'a kan an ka musokɔrɔba N'an k'a ma ko solo ka marɛni kadijatu kulubali ala ka wele sera ale ma an bɛɛ sigilen bɛ ka wele min kɔnɔ maa bɛ maa kɔnɔ nka bɛɛ sigilen bɛ ka nin wele in don de kɔnɔ o la su in na an balimakɛ an'an jɛɲɔgɔnkɛ ala ka diinɛ sira kan n'o ye alhaji zikiri suleyimani ale de ye silamɛw wele bamakɔ yan su in na jama min bɛ yan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko jama hakɛ ye nin ye ni ala yɛrɛ kelen tɛ nin bɛɛ nana mun kama o zikiri solo an nana fara i kan lajarabi min ye an n'i sɔrɔ an yeli nin kɛnɛ kan a tɛ su wuli nka jigi sigiyɔrɔ dɔ don nin bɛɛ ye sunɔgɔbugu da kɛrɛfɛ ka baaraw bila ka na su in na i wele in jaabili de kosɔn an ka na fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye an b'a ɲini ala fɛ dugawu fɛn o fɛn kɛra su in na ani min kɛra ka tɛmɛ k'a ta kɔdiwari fo ka na bila yan na ala ka hinɛ se musokɔrɔba in ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ an ye ala k'an tɔw kɛko ɲɛ bi jaahi rasuli salalahu aleyhi wa salam solo i bɛ fo solo i bɛ fo sɛgɛ solo i bɛ fo hɔrɔnya bɛ kɛ tan le an y'a mɛn i ka kumaw la i ni marɛni bɛ jɛ don min a bɛ jan o donw ye don gɛlɛnw ye nka marɛni sɔnna ka jɔ e jigi kɔrɔ k'i bisimila o don gɛlɛnw na wa marɛni yɛrɛ se kun don la sabu ni ala b'a fɛ k'i kunna diya a b'i karaba k'i tugu maa kunnandiw nɔfɛ o don na solo ka kumaw la marɛni y'a bisimila ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ta k'a d'a ma kanu kumaw la ani hɔ siraw kan ani n b'i fɛ la solo ka sanayɛrɛ kasɛti an bɛɛ hakili b'a la a bɔra 2003 marɛni tulo donna o wajulikan ninnu na solo ka zikiri ninnu na o don a ye ala kanu ka ala kira kanu ka serifu usumani madani hayidara n'a ka denbaya kanu kanu nafigiya tɛ kanu min na ka zikiri solo kanu k'a bila ɲɛ k'a kɛ a ka diinɛ ɲɛmaa ye 2004 ka baya kɛ solo ka zikiri wajulikan ninnu kosɔn Ka baya kɛ ka tila k'a fɛmaa bɛɛ wele ne ye baya in mɛn n y'a faamuya wa n y'a kɛ aw fɛn fɛn ko i bɛ n fɛ n b'a fɛ a bɛɛ ka fara n kan an ka baya kɛ nin bɛɛ ko marɛni kabini an jɛra an ma tigɛ i la hɔrɔnya la o tuma n'i ko i bɛ min na an yɛrɛ b'o la fo alikiyama jɔ ka fara ɲɔgɔn kan o don ka baya kɛ Nka zikiri solo e de y'a sababu ye e de y'a sababu ye ni maa dɔ don bi saya sera ma maa bɛ hɛrɛ jigin ɲɛnama de nka min taara ka ban hɔn a ka ca a la k'i n'o cɛ bilen la nka solo e ko marɛni e ni ne jɛra ɲɛnamaya ma saya de y'i ni ne fara se tɛ n ye ka saya bali wa a ka di n ye fana ka taa i su minɛ k'i da kaburu kɔnɔ nka frontièrew da tugulen de ala m'o se kɛ n ye dun ala ye se min kɛ n ye o de ye ka n ka nafolo bɔ ka nin kɛnɛ organiser ka silamɛw wele an ka na taasibila kɛ ka ɲɛsin ma su in na ala y'o min se kɛ n ye n b'o kɛ fo ka taa da la solo ye hɔrɔn ye marɛni ka jalaja kɛnɛ kan

walahi i tugura hayidara nɔfɛ i m'a janfa wa i m'a denw janfa wa maa o maa ko a bɛ hayidara fɛ e kɛra o fɛ a setigi n'a fantan a kɛnɛbaatɔ n'a banabaatɔ e kɛra o bɛɛ fɛ ala kosɔn wa maa o maa ko n tɛ hayidara fɛ hali n'o kunkɔrɔ donna ye miliyari ni sanu ye solo e ko i jɛnna o bɛɛ kɔ 2019 mawuludu min tɛmɛna sisan maaba bɛ bɔ maaba de la marani ye maaba ye a yɛrɛ bɔra maabaw la anw t'a dɔn nka an y'a dɔn e nɔfɛ an b'a dɔn maalankolon tɛ tugu e la a ba y'a tɛgɛ minɛ ka n'a di e alhaji zikiri solomana ma i ka du kɔnɔ yan k'a fɔ nin ye ne den de ne joli don a bɔra ne de la nka ne yɛrɛ b'i fɛ ala kosɔn wa nin den i ba don nka ne yɛrɛ de y'a kalifa e solo la hali n'a ma se ne fɛ yen solo n'a sera e fɛ yan n ka dugawu b'a ye n ka barika Dugawu b'a ye mawuludu tɛmɛnen saya a bɛ ko fara saya bɛ ko fara ni musoba in taali solo a b'an hakili jigin min na o ye an ba kadijatu minɛ don ye ala kira la salalahu alayihi wa alihi wa salamu don kɛra don gɛlɛn ye kira bolo nka kira ko ala ma a ko ala ne b'a dɔn ni muso in a bɛ alijinɛ kɔnɔ sabu a ko a bɛ ne kira fɛ n furumuso don a ma n janfa fɛn o fɛn b'a bolo a y'a di ne ma ala kosɔn o la ala ne yɛrɛ b'a ɲini i fɛ ne b'a dɔn ni muso in bɛ alijinɛ kɔnɔ nka ala ne b'a ɲini i fɛ i ka alijinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen di ne kira ma n k'a di ni muso in ma a ye min kɛ n ye kosɔn Wa solo a se bɛ ala ye alikiyama jɔ don ka alijinɛ di e ma i k'a di nin marani ma sabu a y'i kanu ala de kosɔn alimutahabuna fi dili yawuma la dila ila dili ala kira ko ala y'a fɔ ale hadisul kudusi la ko minnu ye ɲɔgɔn kanu ale ala kosɔn alikiyama tile min fɔra alikiyama jatigɛ min fɔra alikiyama kamanagan min fɔra k'olu sen t'a la ka d'a kan ala b'u sumana dɔ a ka arisu suma kɔrɔ solo marani y'i kanu a y'i kanu ala de kosɔn wa e yɛrɛ fana ye marani kanu i y'a kanu ala de kosɔn o de kama an filɛ o sadakatul jariya belebele dɔ kɛnɛ Maa bɛɛ tɛ nin sɔrɔ dɛ ka faatu fɔ Cote d'Ivoire ka tila ka nin ɲɔgɔnna kɛnɛ sigi i tɔgɔ la Mali dugukolo sanfɛ yan ka nin ɲɔgɔnna silamɛ jama kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ko an ka taasibila kɛ ka ɲɛsin karisa ma o ye maa joli de ye suw cɛ la bɛɛ b'a kanu i ta ka kɛ tan o la kira ye min fɔ waati surunya kosɔn an b'o de fɔ ka kuma bɔ kuma na

nka ibrahima an tɛna foyi fɔ e dalen kunna fo ni ala bɛ jɛn ni fɛn min ye o ye jumɛn ye ala an bɛɛ ye e ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ka taa e ala ma o la an bɛ min fɔ an ka diki alhaji sulemani ye an ni mara ni an bɛɛ ye ala ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma an bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka nin don in de kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ an malolen kana taa ala sɔrɔ wa ala yɛrɛ tɛ sɔn k'a kɛ sabu ala kira ko maa o maa sara ka baya na i wɔɔrɔ to i ni ala cɛ i kana siga alikiyama jɔ don k'i jeni tasuma tɛ ala ina haidara baw ma haidara ko a bisimila ka kɛnɛ kan silamɛw saya bi k'o ban taa yɔrɔ tɛ yen ka saya dan O la fura kelen de bɛ saya la o de ye ɲumankɛ ye ka ɲuman kɛ k'i dayɔrɔ labɛn k'i kaburu ɲɛsigi ka saya kɔnɔ sabu Seydina Ali ka kuma don a ko tuuba liman taraka dunya kabla an tatrukahu wa bana kabrahu kabla an yadkhulahu wa arda rabbahu kabla an yalqahu a ko alijinɛ tuba de ye maa ye maa min ye diɲɛ faamu ka jɛn diɲɛ haramu kɔ k'i tɛgɛ di ala ma e seydina ali ka kuma don a ko ka tila k'i ma diyanye ɲini yanni i n'a ka ɲɔgɔn kunbɛn ka saya ɲɛsigi yanni a don cɛ sabu saya b'an bɛɛ kunbɛn lati fo n'a sɔrɔ an ka waati kunkurunin ma ban yakuba nabila yakuba

Kisa in b'a lakali cogo min ko a ko saya mɛlɛkɛ ma ma min ni saya mɛlɛkɛ in sira ɲini k'a bɛ taa ko a ko saya mɛlɛkɛ ma n b'a ɲini i fɛ n'i bɛna n ni minɛ don min i ka ciden ci n ma ka na n kunnafoni k'i mɔgɔ jɔ ni ma ni bɛ si banna kana na tigɛ i bɛ ciden ci n ma filanan saya mɛlɛkɛ ko a y'a mɛn a ko yakuba n t'i ni minɛ fiyewu fo n ka ciden saba ci i ma o ciden saba nalen kɔfɛ ka na n ka ci lase i ma o kɔfɛ de n bɛna i ni minɛ Alahu akibaru han sangare asilama o don dɔ la naam saya mɛlɛkɛ nana i cun ahan yakuba ko a ma ko bi ta ye jumɛn ye tii a ko n na n b'i ni minɛ sabu ala ko i ka waati sera ee ɔhɔ Ee a ko saya mɛlɛkɛ ma ko o tuma e ɲinɛna layidu kɔ wa saya mɛlɛkɛ ko layidu jumɛn ye a ko ne ni e faratɔ la n m'a fɔ n'i bɛna n ni minɛ i ka ciden ci n ma wa a ko ɔɔn a ko i yɛrɛ ma ko i tɛ na fo i ka ciden saba ci ne ma wa saya mɛlɛkɛ ko ɔɔn a ko mɛ e dun ma ciden ci ne ma saya mɛlɛkɛ ko yakuba ma a ko hɔrɔn mana layidu ta a b'a dafa a ko wala ne ye ciden saba min fɔ i ye n y'a bɛɛ ci i ma N ye ciden saba bɛɛ ci i ma yakuba ko ne kɔni m'olu ye saya mɛlɛkɛ ko i y'u ye wa hali an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan a cidenw bɛ o ma taa fɔlɔ dɛ yakuba k'o ye ciden jumɛnw ye a ko yakuba ma ne bɛ bɔ i fɛ yan don min i si bɛɛ tun ye finman ye nka bi yakuba i si bɛɛ jɛra yakuba o ye ciden fɔlɔ ye Walahi sijɛ den kelen i kunkolo la saya lɛtiri cira i ma i kaburu ka bin falenna wa i k'a dɔn i kasanke kala gaari cira i ma ko cɛ o muso i labɛn ko ko dɔ tuma sera kana sɔn fɛn in ka bala i la o tuma aw fɛn o fɛn filɛ nin kɛnɛ kan sisan aa ni caman y'i yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn nin lɛtiri in dilen don i ma n'i m'i yɛrɛ lajɛ a filanan a ko yakuba ma a ko i kɔrɔla i kɔ birila i fari bɛɛ mɔsɔnmɔsɔnna a ko o ye n ka ciden filanan ye ka tiɲɛ f'i ye ko kɔrɔ min filɛ nin ye a seyihokatu gamamatun tumtiru la amrada ko maakɔrɔbaya ye kabafin de a bɛ sanji min jigi ko a bɛɛ ye banakisɛ yakuba e t'a dɔn k'o ye saya taamasiyɛn ye n'i bɛ kɔrɔ ka taa i tilennen don ka taa nka n'i si sera yɔrɔ dɔ ma i kɔ bɛ biri Ko birikun ye jumɛn ye dugukolo aimant de b'a la k'i sama ko i bɔra yan wa i segin tuma sera ko na tɛ sa k'i ye dɔn kɛ a hali ni waajulu ma kɛ nin kɛnɛ ninnu de ye waajulu ye walahi an tɛ to yan wa maa min fɔ diɲɛ na k'a sɔrɔ i b'i tunu haramu ba denkɛ kɔnɔ a y'a to an ka ala ɲini dɛ N'an ye kelen kɛ Ala ko ɛ diɲɛ ko la naam a y'a to an ka kɛmɛ kɛ Ala ko la kɛnɛ kan sabu yan tɛ duumɛ fiyew papier dira ko waati sera ɔhɔɔ karamɔgɔw ka ca cii an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen la walahi n'i y'a mɛn waajulu ɔhɔɔ lamɛnnikɛlaw don kojugu walahi naam ni wajulukɛlaw ye baraji kɛmɛ sɔrɔ ɔhɔɔ lamɛnnikɛlaw aw ka kan ka kɛmɛ fila sɔrɔ cii sabu an karamɔgɔ ka kuma don ɔhɔɔ ni wajulukɛla fora yɔrɔ o yɔrɔ naam fo ka lamɛnnikɛlaw fo siga foyi n'i y'i ka mikɔrɔ siri ni maa ma na walahi i b'a foni kosɔn kosɔn Sabu ni kelen y'i sigi kuma na u b'a fɔ i man kɛnɛ, siga t'a la, maa waajulu lamɛnnaw aw minnu ye bɔgɔ cogoba, ka jijugu ninnu cogoba, ka dibijugu taama ka na sigi kɛnɛ kan yan Ala kosɔn a n'an balimakɛ kanu kosɔn n'o ye Zikiri Solo ye, aw bɛ fo aw bɛ barikada an b'a ɲini Ala fɛ aw sen dara kala o kala kan aw sen donna ji o ji la Ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ kalan kan kogow ye ka don aw ni jahanɛmɛ cɛ, aami Ala k'o k'an ye kuranɛ bonya kosɔn ka dugawu k'an ka sirifilakaw ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ Serifu Usumani Madani Ayidara ee ɛri kelen t'ale bɔ san kelen t'ale bɔ hali san kɛmɛ t'ale bɔ an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye a sen bɛ dingɛ min da la Ala k'a to a da la Ala k'a mɛɛn a da la tɛnɛ Ala k'a to a da la bari sabu dun n'a bɔra a da la Mali bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ. an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ bɛ cɛsiri min na jamana in kɔnɔ yan yɔrɔ bi a bɛ ta ni fanga min ye ala k'o d'a ma ala k'a yɛrɛ kɔlɔsi k'a ka denbaya bɛɛ kɔlɔsi karamɔgɔ fɛn o fɛn y'an kɔn kuma na ani fɛn o fɛn bɛna kuma an kɔfɛ an ka foli b'a bɛɛ ye ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye ala kira bonya kosɔn ka yafa ɲini ka bɔ kuma na yan waati koro cogo kosɔn wa salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. ni n bɛ don kuma kɔnɔna na. hakilina fitinin tun bɛ na ne la ka kunɔri solo ye cɛkɔrɔba ka ziyara la jalakɔrɔji zikiri solo ka ko tɛ ko fitinin nka maa ka ko mana bonya cogo cogo maaw de b'a kɛ n'i ye solo lajɛ a bɛ ansari kɔnɔ a ka ko tɛ fɔ olu kɔ olu sanyɛlɛ b'a kɔ a ka ko tɛ fɔ olu kɔ solo bɛ isima kɔnɔ a bɛ gurupuman kɔnɔ a bɛ jɛkulu caman wɛrɛ la min tɛ nin si n'a ka ko kɛra nin bɛɛ lajɛlen de b'a wajibiya a yɛrɛ kan ani jɛ de b'a wajibiya u ka ye kɛnɛ kɔnɔ nka sigasi t'a la nin kɛnɛ kun ye fɛn min ye mɔgɔw mɔgɔw bɛ kuma ka kɛ o kan tɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la lamɛnnikɛlaw tɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que olu b'a ye ko lala mɔgɔ welelenw ka dɔgɔyalen b'a kɔnɔ olu bolo nka mɔgɔ welelenw de ka kan ka se k'a faamu ne kɔni b'a fɔ ne tɛ na solo ka kɛnɛ kan ko n ka kan ka kuma ne bɛ na a la de ko n ka kan ka na ni solo ye n ye ko n don dɔrɔn k'a dɔn ko n nana ne na ye o de ne bɔ o ne bɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la an ka lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka da an dɔgɔkɛ tun bɛ ka min kɛ o ye waju de walayi bɛɛ tun mago bɛ o de la ale ka tɛmɛ o ye nka ni bɛɛ ko k'a bɛ kuma bɛɛ ni kuma ka kan ani bɛɛ ko k'a bɛ kuma kɛnɛ bɛ tiɲɛ mɔgɔ tɛ taa ni foyi ye parce que mɔgɔ si tɛ yen nɔ kumakɛla bɛɛ de koronnen bɛ kuma an ka cɛkɔrɔba jire ɲuman kuma bɛ suma ka d'i ma segu y'o fɔ lɛri saba kumakɛla lɛri naani kumakɛla k'a fɔ i ma i kumatɔ yɛrɛ ko trois minutes b'i bolo a b'i jigi tigɛ dɛ mais diyagoya de n'olu ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ kan u b'a ɲini e ka kan ka kuma nka tiɲɛ yɛrɛ la an k'a lajɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ kɛ a bɛ ne fara aw ka labɛn na an k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la i nali ye wasa bɔ i ka jira a fɛnw ka labɛn a fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka dɔn a bɛɛ bɛ na nin ko in na nka karisa ni karisa de y'a waajulikɛla ye ni allocution minnu bɛ kɛ olu bɛ jɔ fɛn na k'u ka foli kelen kelenw kɛ minnu ka kan ka kuma mais kumakɛlaw ka to u ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ se ka segin ni min ye so mɔgɔ bɛ se ka segin ni min ye so o la o de tun bɛ fɛ n y'a kɔɔri sɔrɔ ye ziyara la parce que ziyara nin ne ye a participer depuis an bɛ taa kɛ manabugu n ye siɲɛ fila kɛ cɛ minnu y' o don kɛ a karamɔgɔ kunda yɛrɛ min tɛ Ansari kɔnɔ ni Segu tɛ a cɛ caman tɛ kɛnɛ ka dɛ so yɛrɛ nɔfɛ mukadamu Mamadu Keyita Segu ani an y'a kɛ depuis yen fo bi o la fo ka n'a yɛlɛma yan mɔgɔw bɛɛ bɛ taa nka olu b'a ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na u b'a fɛ ka kuma di o ma parce que n'i ye mɔgɔ wele i b'a bonya o ye mɔgɔba ka ko kɛcogo ye mais an yɛrɛ minnu bɛna ko la ko ɲɛɲini yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la an ka jɛ ni Ala ye wasabaga d'i ma n'i y'a to o ma i ka sutura bɛ o de la tiɲɛ yɛrɛ la Sidibe a ye an wasa ni wasabaga dir'i ma n'o m'i bɔ i bɛna min kɛ a bɛ fɔ o ma ko i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu dɛ. an wasara alihamdulila an jigi fara ni an dɔgɔninw ye nin ko ninnu na o la organisation sira fɛ Ansari karamɔgɔ mana miliyɔn kelen bɔ kɛnɛ kan fila bɛ anw bɔ mɔgɔ fila ka kuma anw tɔgɔ la o bɛ anw bɔ n'a cayara yɛrɛ o n'a fɔra Ansari karamɔgɔ mɔgɔ ba kelen n'an bɛɛ nana ni kelen kumana an b'an wasa don o la ni jɛkulu fɛn o fɛn fana nana i bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ o jɛkulu la mɔgɔ kelen ka kuma o jɛkulu tɔgɔ la o ka kɛ wasa ye mɛ n'i ko k'i bɛ kuma di bɛɛ kelen kelenna ma a bɛ kɛ kuma lɔbɔ ye mɔgɔ koliji bɛɛ t'i fari sɔrɔ nka fari yɛrɛ bɛɛ tɛ ji yɛrɛ fana sɔrɔ tugun koliji bɛɛ tɛ fari sɔrɔ nka fari bɛɛ tɛ ji sɔrɔ fana dɛ hali ji min bɛ kɛ fari kan o fari fan bɛɛ tɛ ji sɔrɔ nka ji yɛrɛ bɛɛ tɛ fari fana sɔrɔ tun n tun b'a fɛ k'o fɔ vraiment parce que ni an nana kɛnɛ o kɛnɛ kan fɛn saba b'a kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ ye kɛnɛ sugu min ye ni ziyara de don ni mawuludu de don mago bɛ mɔgɔw la ka dɔ ka fɔ o kun yɛrɛ kan mɔgɔw yɛrɛ filanan na tuguni mɔgɔ min ye banbaatɔ ye ni banni kɛnɛ don ziyara don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka dɔ dɔn o tigi ka ɲuman la o k'a fɔ sabanan anw bɛɛ nana sababu belebele min na n'o ye solo ye a tɛ se ka taa o fana kɔ i bɛ min dɔn o la min bɛ bɛn o kɛnɛ ma o fana ka kan ka fɔ nin miniti saba kuma ye miniti saba kuma tɛ nin miniti duuru kuma tɛ nin o la i bɛna i bɛna kuma de kun kɔɔri walima i bɛna balo balo cogo dɔ la e yɛrɛ ni tɛ lafiya mɔgɔw tɛ foyi faamu a la tugun nka n bɛ bɛɛ fo i nakun ni nacogo la o tun ye kuma ɲɛbila ye ala k'a faamu di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan sisan an karamɔgɔw kumana nka ne ka sɔn ni kuma nin na ka sɔrɔ ne ka ne hakilina fɔ o ye kun dɔ de parce que kuma dɔnna ko ten ko ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na k'e ye dɔ fara kan bari a ye dɔ bɔ a la kun t'a la kun t'a la dɛ ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na e fana ye dɔ fara kan parce que a ye dɔ bɔ a la o kun t'a la e' fana fara a bɛ caya kuma bɛ o cogoya de la nka ne tɛna waajuli kɛ nka banfula dɔ bɛ n kun na n bɛ kuma o tɔgɔ la a fɔra kadija a hijira deux mille dix-sept serifula fɛ ne ye serifula gidi dɔ ye depuis deux mille douze an ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la hali n bɛ kuma yan sajadi sibi an ka directeur baarakɛlaw dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔna na usayi bala kuma kun dira ale ma k'a ka kuma a ko ne bɛ yan kaban ale tɛ kuma se ne bɛna kuma ale tɔgɔ la a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na nɔntɛ kuma dira a ma ka kɔn ne ɲɛ a ye ɲininkali kɛ n tuloba la o ko isa kumana wa ko isa ma kuma ko isa bi yan ko isa bɛ na olu ka kuma fɔ karamɔgɔ y'an dilan ten de parce que a b'a dɔn ne bɛna kuma min fɔ o ye agence ka sira ye o ɲɛmɔgɔba o ye Aliou Sidibe 2017 aw ni Seyida n'o ye Haja Kadija ye almarhuma an n'a ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o fɔ hiji ye a dama voyage de ye voyage yɛrɛ y'a dama mɔgɔ dɔn ye nka hiji fana y'a dama ko wɛrɛ ye voyage kɔnɔ ni voyage tɔ si tɛ kelen n bɛ taa Dubai n bɛ taa Sini nin bɛɛ voyage ye o tɛ hiji ye ni mɔw kɛ u ni Dubai taa in tɛ kelen ye ani Sini taa tɛ kelen ani Inde taa tɛ kelen ye a foyi tɛ kelen n'i dara mɔgɔ la o taama nin na n'i dara mɔgɔ la ye ka k'a fɛ ye hiji kɔnɔna na fo ka taa diɲɛ wili mɔgɔ si tɛ se ka o tigi tɔgɔjugu fɔ k'a bɛ don i kunkolo la ye nka n'i banna mɔgɔ ye ye hali ni jibirila jɔra a kɛrɛfɛ k'a garanti ko ala y'a saniya k'a ci i tɛ sɔn i tɛ sɔn fiyewu muso in ani an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o taama o la ne tun t'a dɔn burukina lagare ale de y'a jira n na o y'a sɔrɔ la 2016 2017 ka serifila ka vidéow kɛ k'a bila ka na ne de ye kun chargélen o la ne tun b'a kɛ ni téléphone image fɛn o fɛn bɔra ne de tun serifila ka envoyé spécial ye hiji la média baara kɛ n bɛ reportagew kɛ n bɛ interview kɛ n b'a ci dɔrɔnbaw fɛ u b'a ta b'a bɔ télé la o senfɛ la ale y'a jira n na ko n' k'a interview kɛ nin gɛlɛya la n y'a ɲininka a ye a tɔgɔ fɔ baara min n'an bɛ ka kɛ n'a ye nisɔndiya ni se min b'a la a y'o fɔ a ɲɛna o senfɛ ne y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye solo teri de ye denmisɛn teri ye n ye kabi kunun jeliw bɛ yan u bɛ yafa n ma ko ten ko sani sow ka boli ko sow tulonkɛra de aa ne bɛ solo dɔn dɛ a fɔlɔ fɔlɔ a n'a bilama ne b'o dɔn a fɔlɔfɔlɔ n'a bilama ne b'u dɔn mɛ danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni ani nafolo a tɛ mɔgɔ jogo yɛlɛma nka b'i jogo suguya dogolen in de bɔ kɛnɛ kan mɔgɔ yaadalen mɔgɔ kafalen yɛrɛba mana kalan Ale yɛrɛ kunfinma bolo ko mɔgɔ tɛ balo la jan ale kalan ale bolo k'ale de ye dilai kɛ o kɔrɔ mɔgɔ n'i ye kalanbaga jamanen ye kan'a filɛ ko kalan de y'a jama dɛ kalan in y'a suguya dogolen de bange pa yɛrɛ de a y'a ɲɛ sɔrɔ sa n'i ye nafolotigi kafalen kan'a filɛ ko karisa ye nafolo sɔrɔ k'a yɛlɛmana dɛ a dɛ nafolo in y'a suguya dogolen de da kɛnɛ kan i bɛ cogo min na cogo ye parce que a kɛɲa de tun t'i bolo i b'a kɛ cogo di ɔ sisan a kɛminɛn sɔrɔla ale bolo a bɛna a dɔn sisan mɔgɔ min don muso nin a ka saya a bɛ fɔ a tɛ fɔ ko solo ye a dɛmɛbaga pɛrɛdi a ɲɔgɔnna miliyɔn bɛ solo bolo ni finansiman ko don a yɛrɛ tun t'o jɔyɔrɔ yɛrɛ la a bolo yɛrɛ mɛ solo y'a kanu ɲɔgɔn pɛrɛdi min ɲɔgɔnna man ca o ye muso ye ni dɛmɛni don nafolo sira fɛ a taara k'a ɲɔgɔnna miliyɔn to nka ni kanu don ni kanu na solo y'a kanu ɲɔgɔn pɛrɛdi bi nin semɛni na nin kalo in kɔnɔna na an karamɔgɔ usuman kan y'o fɔ kadija ka fatuli de la o saya de welela kira fɛ ko amul husini a jigi ala kɔ fɛ o fila de sigi u b'a fɔ ma ko kira sen fila karila sa o ye kodɔn ka kuma tugu ko kira sen fila de karila o san hijira san tan cidenyaya san tannan na a sen kelen n'o y'a ka defansɛri ye a fɔ cɛ tɛ yan min bɛ se ka gari tigɛ siden kelen tigɛ e kunsigi la n'u y'a kɔrɔbɔ don o don musow n'u pan su ni joli kunna ka taa sugu la ali y'u fa kɔnɔ a b'o tɔgɔ de a fɔ mɔgɔ sit ni yankaya cɛ i ma tana tiɲɛ ma danbe tiɲɛ min bɛ fɛ tiɲɛ de don a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ dankari i la musow n'u pan cɛ su kunna ka taa sɔrɔ ka taa sugu la kira tun b'o jigiya kɔnɔ o de kama u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka taa fɔ a ɲɛna ko a ka kira labila u ye ni wari ko don a k'a ɲininka ni wari ko don ni sanu ko don ni muso ko don ni tɔgɔ ko don ni jɔyɔrɔ ko don u b'o d'a ma o y'a sɔrɔ u tun ye proposition dɔ kɛ ko a ka Mohamadu labila u ye u b'u dencɛ den kɛlɛkɛ farin ni kalannenba nafolotigiba dɔnnibagaba dɔ k'o labɛn u b'o d'a ma ni baarakɛla ni jɔyɔrɔ ko don a ka o minɛ a ka Mohamadu labila u ye u ka se k'a faga a ko kabako k'aw ta balo k'o fa ka ɲɛ ka n'o di ne ma ne k'o to n bolo ka n ta balolen d'aw ma k'o faga tiɲɛ a ko a ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ ne sɔn ye fiyewu o ye proposition saba k'a ye ni wari ko don an b'a cotiser k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma a d'i ma i k'a d'i den ma kuma min b'a da a k'a bila ni muso ko don an a ka ɲɛna an bɛ miss organiser muso min ka ɲi makan muso bɛɛ ye n'o y'a diya hali n'o bɛ cɛ dɔ kun an b'o minɛ k'o d'a ma min b'a da k'a bila ni jɔyɔrɔ ko don an b'a kɛ an ka makan dugutigiba ye ale y'o kuma da kira ɲɛkɔrɔ a b'a don kira tɛ sɔn wa yɛrɛ ma sɔn o ma koyi mɛ a ka jaabi ka mɛ a tigi la kɔnɔ ka pan tigi bolo k'a dɔn Mohamadu ye mɔgɔ sugu min a tun bɛ fɛ o de la a taara kuma nin fɔ ala kira ye mun fɔ a ko la wada samisa fi yamini wali kamara fi yasari an atruka hazihi daawata lan atrukaha hata yuzihiraha lahu aw ahlika duna a ko n'u ye kalo da n tɛgɛ kɔnɔ ka tile da n kini bolo la ka kalo da n numanbolo la ko min bɛ n da ko k'a bila n bɛn ne fa bi n t'a to yen nɔ fo ala ka tiɲɛ bange walima ne ka sa o kɛra sen a sen kelen a sen kelen don o tun ye kadijatu kubura ye kadija kɛra a tɔgɔma ye dɛ tɔgɔma bɛ ɲɔgɔn ta ala kira y'o fɔ saba seyidi ma ko wa in kunta sayidan fa ada wa fa asadaka lahu ka isimika o tun ye saba farafin dɔ ye min ka muso ko gɛlɛyara a taara fɔ ala kira ɲɛna wari ma sɔrɔ a bolo kira ye sabaw deli u k'u bolo fara o bolo fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ t'o di a burankɛ ma a taatɔ a y'a mɛn sugu la tuguni ko asolatu jamiya a taara jalamugu ni npanmuru de san k'o meleke a ye muso ko furunafolo di dabila k'o de don kɛlɛminɛn na ka taa kira kunmabɔ Kira y'a ye kɛlɛ kɔnɔna farafin de don dɔ de y'a gosi a kaman na a ka duloki farala kira ye sogo finman in dɔn a ko wa in kunta sayidan ɔnhɔn a ko n'o y'a sɔrɔ sayidu de don sayidu kɔrɔ de ko kunandi ɔnhɔn a ko fa as'adaka Allahu ka ismika cii a ko Ala k'i kunadiya i n'a fɔ i tɔgɔ in bɛ cogo min na aamiin a salen kira nana jɔ a su kunna k'a filɛ ɔnhɔn a ko lakad sɔdakat ummuk ɔnhɔn an sammatka sayidan sikeyi a ko i ba tɔgɔ bolo a ye tiɲɛ fɔ tuma min a y'i tɔgɔ da o den kunandi kira muso kadija o de tun ye kira ka financier a fɔ ni wari tun don ne bɛ ne ka nafolo ni ne yɛrɛ ye e ta ye o de kama ala kira y'a waleɲumandɔn hadisa dɔ la a ko lawla lawla sayifu ali wa malu kadija lama kama hazti o kɛra kira jigi dɔ o fila bɔra a bolo kalo kelen kɔnɔna na o de kɛra hijira san tan na u b'o san weele ko amul husuni kiraya san tannan n'a fɔ a ma ko asanatul ashira minal biisa ni muso in kabini ne y'a dɔn solo kanubaga don n yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna ni solo cɛ la kabini n y'o dɔn a kɛra ne fɛ parce que n b'a kanubaga fɛ a ma dɔrɔmɛ di yan wa n yɛrɛ ma dɔrɔmɛ d'a ma yen nka n ka kan ka min k'a ye parce que solo y'a jira n na solo y'a fɔ k'a ba don solo yɛrɛ ye n weele k'a to yen k'a fɔ n ni marraine kumana n ko n ko a yirala n na ɔ ko n ye bonya min k'a ye k'a y'o fɔ a ɲɛna muso in a ye fɛn bɛɛ kɛ a ne n'a kumana telefɔni na a nalen kɔ ka bɔ hiji la an ma ɲɔgɔn ye tun an ma ɲɔgɔn ye tun nka an kumana siɲɛ fila a nalen olu nana anw ye a bɛ tile tan ni kɔ bɔ a ye bonyaw fɔ solo ɲɛna o y'a sɔrɔ n balimamuso bɛ a ma hayidara o y'a sɔrɔ u bɛ yan bamakɔ a ye fɛn ɲɛfɔ u fana ɲɛna o yɛrɛ taara o y'a fɔ n ɲɛna ko marraine ye n ka bonyaw fɔ a ɲɛna n ko mɔgɔba de don sinon mɔgɔ ka kan ka min kɛ min wajibiyalen don n kan n y'o de kɛ mais n'i ye ɲumankɛla nimisatɔ ye dɔrɔn a y'a kɛ fitiriwale ye ɲumandɔn bɛ ɲuman jɛ don a la ne ka kan ka min kɛ n ka du devoir de kɛ mais n'a y'a dɔn o bɛ courage diya a y'o bonya a y'o kɛ a y'a kanu ko an ka ɲɔgɔn ye ala ma ɲɔgɔn ye latigɛ sa ne taara ne tun kan ka taa asura kɛ abijan sira fɛ ko dɔ nana bila la ne ye asura kɛ yan musokɔrɔ zikiri samakɛ o de ye n jatigikɛ ye nɔ o fana ye n jigin yen solo kama ani ɲɔgɔn dɔn ko bɛ so dɔn o y'a sɔrɔ taara farimasi dɔ yen nɔn da ka farimasi min t ka sira fɛ ani danfe a da o kɛ ani sa kan a ye ka ni mori ta ye o kɔfɛ de sa don asura la n y'a fɔ n bɛ taa abijan mɛ n bɛ si yen a y'a ɲɛfɔ ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna a ko ko u bɛ sɔn ka si ko nka ne tɛna sɔn tɛna sɔn ka si ka tɛmɛ ten u ka ɲɛmɔgɔ ko fo ne ka asura kɛ hali n ta bɛ kɛ kɔnɔntɔn na o tuma na ne b'a kɛ yen ka sɔrɔ ka taa bɛ ta kɛ nka ala y'a kɛ a dan olu taama sira falenna ne taara kɛ ne taara san pedro ani gaɲuwa federasɔn kɔnɔna na o senfɛ o bɛnna ni balimamuso min hayidara ka den don de ye buwake samakɛ y'a wele k'a fɔ ko sirikɛ bi yan nɔ o yɔrɔ bɛɛ a ye segin n'a ka ne ka nimɔrɔ minɛ samakɛ bolo a yɛrɛ ye ne wele ee a ko sirikɛ k'i m'a fɔ a ɲɛna ko i bɛna na dɛ nana sira fɛ y'o ɲɛfɔ ye na a ko n b'a ɲini i fɛ komi n bɛ den yɔrɔ la mɛ n bɛ segin sini n b'a fɛ i ka taa abijan i ka taa su kelen kɛ ka da la a ko sira ka ka daminɛ sini ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni dɔw de nana kɔ fɛ olu bɛ musoya de kuruja mɛ o tɛ se ni mun ye ni finilankolon denw ye ni yɛrɛ labila ye ni ba taga ye olu bolo o de ye musoya ye

wa tɔgɔtigi foyi tɛ tɔgɔtigi foyi tɛ k'i ni dawula ni sanga sɔrɔ fo muso dɔw de kun jigiya kɔrɔ o bangenen dɔ filɛ a zikiri solomana o de la anw ye walada dɔ kɛrɛnkɛrɛn an ka musoba dɔ kan su in na mɛ mɔnɛ b'an na an tɛ fɛ ka don gasi la mɔgɔw ka ca n'ala sɔnna sigi gɛrɛw bɛ yen an bɛna walada in di o la an b'a lajɛ ka kuma surunya na ka kuma di an karamɔgɔw ma ka dugawu kɛ naba bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ an nana ka jurumu min to an na o y'a bi ala k'a bɛɛ yafa jurumu fɛn o fɛn bɛ an na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ yafa an yɛrɛ ta b'an sɔrɔ don min na o k'a sɔrɔ an kɛra ala sago ye ni fɛn b'an na min man di ala ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ka taa ala ya bonya kama ala k'o bɔ an na ala k'an bila siratigɛ jɛlen kan ala k'an n'an karamɔgɔ dɛmɛ juguw ni lakusilikɛla minnu bi an karamɔgɔ la n'o ye asɛyidi sɛrifu usman madani hayidara ye k'o b'a lanɔgɔ o b'a danbe tiɲɛ o b'a buruja o b'a mamutu tiɲɛ mɔgɔw ye an b'a ɲini ala fɛ ni min b'an kanda ala k'o kanda ni min t'an kanda ala ka don an n'o cɛ ala kan'an yɛrɛw k'an jugu ye ala k'an laban ɲa kira bonya kama sɔli ala rasul wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatulahi

balimaw an b'a fo k'a ni su an sigila hɛrɛ la yarabi Ala k'an wula hɛrɛ la aami jamana Ala k'a basigi aami sigi in kun ye min ye n'o ye an balimamuso ani dɔw bamuso ani an dɔgɔmuso siga foyi t'o la n'o ye an ba Kadijatu ye ni bɛɛ ko a ma ko la marraine ale ka taasibila kɛnɛ don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ hinɛ ye k'a s'a ma aami yarabi a ye min kɛ Ala ka diinɛ na Ala k'o minɛ aami a ma se ka min kɛ Ala k'o yafa aami Useni foli dama don kojugu ani barikada ni waleɲumandɔn ɔhɔn n'o tɛ waajuli tɛ siga foyi tɛ an bɛ waajulikɛlaw fo e Jakite n denkɛ n'o ye sidibe ye k'a daminɛ ale la ale min ye kɛnɛ datigɛ ka se fo mɔgɔ laban min wulila sisan vraiment n b'u bɛɛ fo an nisɔndiyara n'u ye n ye hayidara ka kalandenya de ye k'a ɲini ala fɛ serifu usumani madani hayidara a b'a fɛ ɲɛnamaya in ka kɛ cogo min ala k'a kɛ ten a ye diɲɛ lafiya ala k'a lafiya n bɛ foli kɛ ka n tɔgɔma ka bonyaw fɔ bon a ka hɔrɔnya a n'a ka alako ne tɛna fɛn fɔ a kan n'o ye solomani jara ye ne kɔni b'a dɔn se ni cɛ don n tɔgɔma ye cɛ wa i yɛrɛ k'i jija i ka kɛ cɛ Cɛya tɛ fosi ye, fiyew, nin ye ne ka taa sira ye, ɔhɔ, nin ye ne ka ɲini fɛn ye, tiɲɛ, o gɛlɛya n'o nɔgɔya, ɔhɔ, ne t'o bila maa ye, fiyew, tiɲɛ don dɛ, Solomani Jara a ko a bɛ Serif Usumani Madani Hayidara ka denbaya fɛ, ɔhɔ, a ma bɔ a kan, fiyew, anw b'a fɔ o de la, kojugu, ee kalan dabɔra de, naamu, kisi ani ɲɛtaga kama, siga foyi t'o la. n'i kalanna an b'a jigi i ka kalan a b'i ka jamana taa ɲɛ walima a bɛ e yɛrɛ taa ɲɛ a b'i bɔ dibi la k'i bila yeelen na mɛ tuma dɔ kalanbaga caman bɛ dibi la u ka dɔnni ma se k'u bɔ dibi la janko ka maa wɛrɛ bɔ dibi la an bɛ kuranɛ kalan kuranɛ dɔnbaga ka dɔgɔ ne bɛ se ka kuranɛ kalan ani ne bɛ kuranɛ dɔn u ka jan ɲɔgɔn na dɛ kuranɛ dɔnbaga ka dɔgɔ o la an bɛ nabaga bɛɛ fo k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ se yan ni hami b'i la ala min ni ala talibɛ ala ka hami ninnu bɛɛ dilan banabagatɔ ala ka hinɛ Ala ka yafa a ma solomani jara ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a b'a ka ɲɛnamaya fɛ cogo min ala k'a kɛ ten ala k'an bɛɛ dɛmɛ k'an laban ɲɛ an balimakɛ o de fɔ n'o ye sukɛ ye ko ala k'o k'an ka tilen ne mago b'o haya in dɔrɔn de la solomani tilenya ka gɛlɛn hali ala m'a to kiraw la tilenniya la jango anw dɛ o degun bɛ diɲɛ kan bi o de ye tilenbaliya degun ye ala ko kira ma fastakim kama umirta wa man taba maka wala tatgaw innahu bima taamaluna basir karamɔgɔ caman bɛ nin haya in kalan ka sɔrɔ olu bɛɛ b'a dingɛ kɔnɔ nin ye ala ye min fɔ kira ye a n'a ka saba ɲumanw fastakim kama umirta wa man taba maka mamadu ne ma foyi ɲini e fɛ ko i tilen ani i ka sabaw a ko an k'a dɔn mamadu i n'i ka saabaw bɛ ka min kɛ ji ju kɔrɔ dogo la bange na ne ala ɲɛ b'a la dɛ balimakɛ n'i y'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la i b'i tilen an ma se ka tilen ɲɛnamaya la sosiyetew la du kɔnɔ baara yɔrɔw la o de degun b'an kan o tuma ala k'an tilen An bɛ kuma ko ala ɲɛsiranɲɛ ala ɲɛsiranɲɛbaga ka dɔgɔ an siranna diɲɛ de ɲɛ o de la an ye diɲɛ ɲini n'i ye den wolo n'a kɛra cɛ ye i b'a su ka bila k'a ka taa wari ɲini bɛɛ ɲinana saya kɔ saya don bɛ na ala ka hakili ɲuman di o la an b'a ɲini Ala fɛ, naamu, an balimamuso in, ɔhɔ, Ala ka hinɛ a la, amin, Ala ka yafa a ma, amin, ka da yɔrɔ nɛɛma, amin, cibaa kanu kosɔn, amin, karamɔgɔ barika, amin, sɔli Ala rasulu, sɔli, n tɛ bɔ kuma la fo n ka foli lase Serif Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya ma, a n'o ka kan dɛrɛ, a bɛ foli laminɛ, anhan, n b'a jigi, ci, waati korolen don kosɛbɛ, walahi, mais o ka sabali an k'a fo, a fɔ, Serif Usumani Madani Hayidara, anhan, ale ka cɛfarinya n'a ka laadiriya, ci Aluseni y'o fɔ ko san 1 t'a fɔ k'a ban siga foyi t'o la nka kalandenw ɔhɔɔ a b'an mɔ dɔrɔn an ka k'a ɲɔgɔnna ye kuma banna an kana nata an kana siran Ayiwa. mais o kɔrɔ tɛ k'an ka kɛ kɛlɛkɛla ye han sabali min b'a la tii Ala k'o d'an ma amin cɛfarinya min b'a la Amin. Ala k'o d'an ma Amin. laadiriya min b'a la Amin. Ala k'o d'an ma Amin. fɔniseriya min b'a la Amin. Ala k'o d'an ma amin

an bɛ ala fo ka ala barika da n'a ka nɛɛma ye an'a ka tɔɔrɔ ye ka nabaa bɛɛ lajɛlen fo su in na mɔgɔ o mɔgɔ sera kɛnɛ kan yan an b'a bɛɛ fo sabu min y'an se yan n'o ye kulubalimuso ka fatu ye kadijatu kubura a kanubaaba n'o ye zikiri solomani jara ye o sabu min y'an se yan bi an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye k'a jira solo la a ka limaniya mɔgɔ kanubaa n'a bɔr'i kɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ nka n'a y'a ni limaniya ta a dɔ la a bɛna nafa sɔrɔ a la donc an bɛ solo fo a n'a ka dugawudenya a n'a ka maa bonya a n'a ka maa dɔn an b'a fo n'o ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tamani ɲinan ne tun bɛ yen n ye solo ye a taar'i dogo fo bon kɔnɔna na karamɔgɔ bara ko a ye solo bila k'a ka dɔnkili da solo yɛrɛ bɛ ka ɲini solo sigi mɛ ne banna sa Ko mu ta ye kɔɔn ye kɔ musa boli k'i don so o don de da a la yɔrɔdenyaya kɛ maa dɔ ɲa ka a ye mi di s ma a ye bo de ye mɛ ne ye kɔ filɛ tamani sigi bɛ sɛkɛ kɔfɛ kabdon na so ta fo wuli kɔnɔ ka dugu ye bon o ye majigiti an mako de la k'a jira k'a fɔ ko saya a ka jugu dɛ, alakira Muhamadu salala wale wasalam a ko Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ, a ko cogo di, alakira ko ko Ala ko Muhamadu a k'i janto saya a bɛ boli anw kɔ don o don, sikeyi, a bɛna ka na an bɛɛ sama kelen kelen kelen kelen ka taa di jɔni ma? alimul gayibi wa sahada Masa min bɛ g dogolen n'a kɛnɛ kan ta nin fɔlen ala kira sala salam a ka terikɛba n'a kanubaba seyidina bilali a ko Muhamadu a ko nin min fɔlen filɛ ala fɛ e yɛrɛ b'a la wa saya min fɔlen filɛ ala fɛ ko an bɛɛ bɛ taa ka taa di ala ma e Muhamadu b'a la wa ala kira ko bilali a ko ne b'a la ne yɛrɛ b'a jama cɛ la don min ala kira binna bana kira ka bana daminɛna kalo jumɛn in na i b'a kalo dɔn wa an filɛ kalo min na ala kira banana nin kalo laban de la n'o ye safari kalo laban ala kira ka bana daminɛna kira banana ni mun ye kunkolodimi de ye ala kira minɛ tile tan ni seegin ala kira kunkolo b'a di waati dɔ kundimi bɛ alakira minɛ bilali a nana alakira ma a ko ya rasululahi an famana k'i ye kɛnɛ la a kɛra cogo di ala kira ko bilali n fari tɛ ten bana kuma sera ka gɛlɛya ka gɛlɛya a nana se yɔrɔ la kira yɛrɛ ma se ka taa misiri kɔnɔ bilen ala kira ka misiri n'a ka so a bɛ n'a fɔ n'i bɔra ka gudɔrɔn tigɛ ka don nin du kɔnɔ yan Bilali nana ka na i jɔ kira ma a ko Mohamadu a ko anw m'i ye nka n b'a ɲini i fɛ i k'i jija bi fajiri la i ka na seli misiri alakira nana a nana ka na to i da a ko Bilali ka taa misiri wele Bilali ye misiri wele k'a wele k'a wele kira mɛnna kira ma ye n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn kanubaa saya min b'a la n bɛ kun de fɔ solo ye Bilali y'Ala kira kanu donc k'a jira Bilali nana a nana ka na misiri weele a ye seli weele seli weele bannen Bilali ye mun kɛ Ala kira ma ye kira ma na Bilali taara don Ala kira ka da gosi Fatumata Zara ale de bɔra ka da yɛlɛ a ko muhamadu dɛgunnen bɛ bilali y'a kɛ n'a ma kuma in mɛn a taara a ye misiri weele siɲɛ filanan na a seginna ka na kira ma ye a ko muhamadu dɛgunnen bɛ a taara tuguni ka na sabanan na aa ala kira y'a jaabi a ko bilali taa n ye yamaruya di abubakari sidiki ma ko a ka mɔgɔw laseli ni silamɛw laseli fajiri la taa kita ko tora tun na sigi taa kitabu in kɔnɔ wafatu rasululahi a sigi b'a kɔnɔ kira ka fatu kɛra tarata don ne bilali nana fɔ misirikɔnɔmɔgɔw ye aa bilali ko k'ale ta hala ale jigi bɛ cɛ min kan n'o ye muhamadu ye o ka dɛsɛ cɛ min bɛ wuli fajiri cɛ bɛ si ka mɔgɔ laseli mɔgɔ cɛ bɛ si ka kuranɛ kalan o ka dɛsɛ ka wuli ka taa fajiri seli ni mɔgɔw ye a ko ale bilali a ko ale ta tiɲɛ na a taara fɔ abubakari ye a wɔɔrɔ ko ala kira jɔyɔrɔ ale o ka kuranɛ ma ale t'i jɔ muhamadu jɔyɔrɔ la ɔ a sigira tuguni mankan bɔra misiri kɔnɔ Ala kira y'a denmuso ɲininka Fatumata Zarawu a ko Fatumata mun mankan de bɛ n ka misiri kɔnɔ a Fatumata ko a ko Muhamadu a ko silamɛw bɛ ka kasi n'i ka ntanyali bi fakidihi n'i ka ntanyali ɔ kira ko n'u bɛ kasi la n'u ye komi a ka d'u ye ne de ka t'u seli f'a fɔ Sidina Ali ye ko ale ye ka na. a ka na n nɔfɛ ali nana ala kira sɔrɔ so la a ko ali ma a ko a ye fɛɛrɛ kɛ n ka taa silamɛw laseli ali nana ka na ala kira ta u taara misiri kɔnɔ kira ye mɔgɔw laseli seli bannen ala kira y'i yɛlɛma k'i ɲɛsin u ma silamɛw n bɛna min fɔ aw ye ka bɔ kuma kɔnɔ kira ka saya laban a ye mun fɔ a ko cogo di a ko ne muhamadu bɛna taa ka bɔ aw silamɛw cɛla yan aw bɛ kule la ko ne bɛna fatu mɛ n b'a yira aw la ne bɛna sa ka fɛn fila de to aw bolo o fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye annatiku wa samitu a ko n bɛ sa ka fila de to yan natiku ye mun ye kuranɛ wa samitu ko alimawuta o de ye saya ye

O ye taasi de an ka ha labila a ye taara ye silamɛya nɔgɔya k'a bila ye n'i ye karamɔgɔ caman ye biya la an ka kɛ a kaburu bɛ ka kun kɛra a taara don min na du dɔw bila yen an b'an ka kaso kun mɛ o bɛɛ kɛra la o ye kira bilenbari ka bila anw ɲɛ anw nana an kana kɛ dɔgɔ ye sa baba i ni ce i ni baraji an bɛ se ka dɛsɛ la an bɛ se ka dɛsɛ o la baba i ni ce i ni baraji i ye min kɛ ka di denw ma ka di dɔgɔninw ma ka di balimaw ma e k'a to ten sa e k'i sigi ka anw yɛrɛw lajɛ anw fɛnɛ b'a tɔ tɛmɛ ɛ nka o ti fɔ n'i ye maa ka juguman kelen fɔ a ka ɲuman tan a fɔ n'i ye maa ka ɲuman kelen fɔ a ka a ka ɲuman kɛmɛ a fɔ Ne taara si tigɛ nɔfɛ tamani ɲini ma deli ka se ta dɛ de ala kɛlɛ dan ne ma se ta karamɔgɔ ko ye sa ne ka mɔbili toki don a bɛ ne fili t'a lajɛki bɛɛbe de b'a la n bɔra ka bɔ so wɛrɛ fɛ sɛya ka tamani sira minɛ Nana ka tɛmɛ a tɔgɔ di fana kan fana ni kɔnɔbugu cɛ ne bɛ ka boli cent cent soixante ale yan mɔbili pilaki fiɲɛ y'a ta ka bɔ a la ne m'a dɔn yɛrɛ parce que yɛrɛ tun pilaki la o ne ɲɛ bɛ ziyara min taa kaburu min lajɛ ne kɛ o la yɛrɛ pilaki yɛrɛ n bɛ nin yɔrɔ faga kuma dɔ yen n taara ziyara kɛ an sera tɔgɔ ka bɛ so ma ne bɛ waati an taara sɔn sɛki yɛrɛ fa ka dugu e taaraki sanfɛ ye an sigi u ye dumuni di an ma a ye dugawu kɛ karamɔgɔ caman y' an muso se an taara yɛrɛ nana k'an fo foli bannen an taara sigi la ka tila ka taa ba in ye e tɛ ɲɛ ci ma ye ne tun tɛ fɛ ka bila koyi ne cɛ ye a a kasaw ci ma ye ale tɔgɔ an taara jida la an taalen kɔ wula selen an nana ziyarakɛyɔrɔ la kaburudon na anw segintɔla o y'a sɔrɔ su kora anw seginna ka fitiri seli kɔnɔbugu fitiri seli kɔ an bɔra an bɛna se peyasi ma ne ye n jɔ n ko n bɛ saribon san su fɛ dɛ cɛ dɔ nana ne jɔlen sɔrɔ ko ne fa k'i tɛmɛna anw kan sɔgɔmada in na k'i ka mɔbili pilaki binna k'o pilaki filɛ nin ye ne y'a dɔn i ye dugawu min kɛ kaburu na a jaabira ko ala ka jɔn de bɛ yen bɛ dugawu kɛ serifu ye ala y'a kɛ mali haut conseil ɲɛmɔgɔ ye ala tigila hasidi la ala y'o kɛ wa anw karamɔgɔ ko an b'a kɔ an ma jaabi kunun an t'a jaabi bi wa ali sini mali karamɔgɔ tɛ ayidara jaabi ni ye min kɛ ka jafin t'a la kosɛbɛ a taa fa joli bɛ dugu kɛ ka da yan ka bɔ kuma kɔnɔ yan

nka anw bɛ ala fo de ni ala ye fɛn d'an ma ɔ mɔgɔ dɔw bɛ wuli u tɛ bɔ sunɔgɔ la dɛ jama bɛ wele de k'u fatura dɔw yɛrɛ bɛ wuli sɔgɔma u bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ɔ nka ni mɔgɔ min wulila sɔgɔma k'a sɔrɔ fɛn t'i la ala fo i ka ala barika o tuma ni ala min sɔnna ka bi yira an na k'a daminɛ sɔgɔma fo ka se su in na fɛn ma an sɔrɔ Fo an ka kan ka ala fo ala barika da o tuma ne sɛ su bɛ jibo n b'a fɔ su in na ala ni ce ala ni ce ala ni ce aw yɛrɛ ka n dɛmɛ k'a fɔ ko ala ni ce n'an bɔra yen an bɛ sɔli kɛ aminata den kan ani abudulayi den maka arabukɛ ni madina arabukɛ sayidul kawunayini wa sakalayini wali farikayini aminata ka nankamaden abudulayi ka dakabanaden ala kanubaa ni ala terikɛ muhamadu rasululayi sa sama an bɛ sɔli kɛ aminata den kan n'an sɔlila ala kira kan sabu ale de ye danfɛn kuntigi ye sɔli ka kan ka kɛ min kan n'i y'an ye kɛnɛ in kan yan Ala kira sababu o tuma na an bɛ sɔli kɛ ala kira muhamadu kan sa sa n'an bɔra yen an bɛ silamɛw fo maa o maa se yɛrɛ se yan a bɛɛ nana kun dɔ de la an b'aw bɛɛ fo su in na k'aw wale ɲuman dɔn

An filɛ sigi min na ne b'a dɔn ko kojugu wa e yɛrɛ b'a dɔn o ye jumɛn ye o de ye saya ye ala ye layidu dɔ de ta a y'a dafa o tuma na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ na k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba ye n'an bɔra yen ala folen kɔ ka ala kira fo sɛki jibo bɛna kuma maa saba kan Dannayabaa maa saba danbetigi maa saba kuma bɛ ba ye dɛ cɛ fila ani muso kelen mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ dɔn ka kɛ dannayabaa ye ka tila ka tilen n bɛna kuma o mɔgɔ saba kan o mɔgɔ fɔlɔ ye jɔn ye o de ye mawulana aseyidi serifu usumani madani ayidara shekul islami don o de ye sherifu usumani madani hayidara ye ne b'a fɔ hayidara sabu ne b'a dɔn ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn kungo kɔnɔ de nka e n'a ye ɲɔgɔn dɔn so o kuma bɛ yen dɛ nka ne t'o ɲɛfɔ a ye ne bɛ hayidara dɔn kojugu ne b'a dɔn don min o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ kaburu kɔnɔ nka fuseni e kun tɛ yen dɛ kɛnɛ in kaburudo na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ala ka dɔ kɛ ɲɛna o tuma ne ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn kungo kɔnɔ o tɛ dugu kɔnɔna ye ne bɛ hayidara dɔn mais hayidara fɔli kɛnɛ tɛ n bolo su in na mais n ko n b'a fɛ ka kuma maa saba kan o fɔlɔ de ye hayidara ye hayidara jumɛn ye hayidara min sɔnna ka tile sabu kuranɛ aya kelen pewu de bɛ yen n b'a fɛ ka kuma o kan su in na n ka waati kɔnɔ o ye kuranɛ aya jumɛn ye ala ko baada awuzubilahi mina sitani rajimi ala ko ya ayyuha allazina amanu i yɛrɛ b'o kɔni kɔrɔ dɔn aw minnu ko a limaniyara o kɔrɔ t'o ye o ni mɔgɔ min ko a limaniyara o y'a sɔrɔ i dara ala yɛrɛ la fɔlɔ ka da kira la k'a fɔ ko ciden don ka tila ka da mɛlikɛw la fuseni i bɛ da o bɛɛ la o de ye limaniya ye ka tila ka da kuranɛ la ka da sa ka kunun na ka da ɲɛnamaya la k'a dɔn ko an bɛ sa wa an bɛ fatu an bɛ don kaburu kɔnɔ ala bɛ tila ka taa an jɔ lahara ka tila k'an ɲininka janɛmɛ ni alijɛnɛ ye tiɲɛ ye mɔgɔ minnu dar'o la dɛ o de ye limaniyajɔn ye n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma in faamuya n'i y'a ye ko n bɛ kuma cɛ saba kan o kuma in dɔrɔn de bɛ n bolo su in na ka dugawu kɛ sabu nin kɛnɛ in tɛ Sɛki Jibo ma dunan ye kɛnɛtigi tɛ Sɛki Jibo ma dunan ye wa an nanen tɛ waajuli jan kama ne kɔni nana janaja kɛnɛ de kan sinon ne kan ka min kɛ Sɛki Jibo y'o kɛ ka ban sabu muso min faatulen filɛ n'o ye Kadijatu ye ne n'a ye dumuni kɛ a ka ca ne b'a dɔn kojugu i b'a fɔ ko dɔnni tɛ n b'a dɔn n b'a ka ɲɛnamaya dɔn n b'a ka ko bɛɛ dɔn wa n y'a dɔn cɛ min kama n'o ye bamuru ye solomana jara ye n b'o fana dɔn o ye dɔnni da ye i fa kɔni a bɛ kɛnɛ kan o tuma ala ye kuranɛ aya dɔ fɔ ala ko adamadenw ma a bɛna kuma adamadenw fɛ parce que n'i y'a ye ne ko ni kuma maa tilennen saba ta maa laadiri saba ta dannayamɔgɔ saba ta mɔgɔ minnu tilenna Yala bɛɛ ma kelen ye o fuseni kuma dɔ bɛ yen su in na ni waati m'an ta an tɛgɛ ma n bɛn'o ɲɛfɔ i ɲɛna bɛɛ b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ su in na i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na o gɔlɔnnen don dɛ, anhan, mɔgɔ caman gɔlɔnnen don dɛ mais e yɛrɛ t'a dɔn k'i gɔlɔnnen don, mɔgɔ caman bɛ kule karamɔgɔ Hayidara nɔfɛ walahi o gɔlɔnnen don, o gɔlɔnnen don dɛ fuseni

ala ko ko an ka siran ale ala ɲɛ an k'an tilen an ka tilen ka kɛ baara ɲuman kɛla i bɛ ka kuma faamuya a ko jɔnw ma a ye tilen a ka kɛ baara ɲuman kɛla ye Yala tilennenya Ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ, Ala ye terrain dɔ de ci a ko adamaden bɛɛ ka jɔ yen, jɔn dɔ de jɔra o jɔyɔrɔ la, o maa fɔlɔ ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara de ye, Hayidara jɔra dɛ, Hayidara siranna Ala ɲɛ a n'a ma cɛ, o de la a ye bonya sɔrɔ, o de la karamɔgɔw bɛ kuma Hayidara kan ni min ye Sɛki Jibo tɛ kuma n'a Sɛ Jibo tɛ kuma ni o ye ne bɛ kuma hayidara ka baara dɔrɔn ye k'a fɔ sirifi don ko tɛ ayi sirifi bilenman caman bɛ mali kɔnɔ yan a caman tɛ yan mɛ ne bɛ hayidara dɔrɔn a ye baara min kɛ o de la y'a fɔ n ko n' ɲɔgɔn mɔgɔ duuru diɲɛ kɔnɔ k'a tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n de da k'a fɔ a ka ca Haidara ka baara de kama ne bɛ Haidara tanu, tiɲɛ, Haidara yɛrɛ b'o dɔn k'a ka baara de kama ne b'a tanu wa Ala b'a dɔn ko ne bɛ Haidara tanu a ka baara de kama, tiɲɛ, Ala ko jɔnw ma ko a' ye tilen ka kɛ ɲumankɛla ye, tiɲɛ, Haidara tilenna Ala ye o de la a ye bi sɔrɔ n'o tɛ karamɔgɔ Haidara don dɔ tɛmɛna Mali kɔnɔ yan, tiɲɛ, ne Sɛki Jibo b'o kalama, ɔhɔ, Haidara tun bɛ jihadi kɛ nɛgɛso de la, Alahu akibaru

o tuma na mɔgɔ ma k'i bi hayidara fɛ i jija i ka tilen a mɔgɔ filanan a danayama mɔgɔ filanan ye jɔn ye o de ye solomana jara ye solomana de tilenna dɛ n'o tɛ zikiridala ka ca maa miliyari kɛmɛ ye bamakɔ yan yala aw caman de bi yan zikirida zikiridala ka ca maa miliyɔn kɛmɛ ye bamakɔ yan mɛ n'i y'a ye solo tɔgɔ bi fɔ a bɛ fɔ ko hayidara ka solo n'o tɛ hayidara ka zikiridala ka ca mɛ hayidara ka solo solo tilenna hayidara ye bi solo bilahi ne b'i kanu i ka tilennenya de kama n'a sɔrɔ ko n bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don ala kana n don alijinɛ kɔnɔ waati koronnen don zikiridala ka ca dɛ mɛ n'i y'a ye solo ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ solo tilenna hayidara ye de depuis a wolola a ma deli ka hayidara kɔrɔfɔ hali hayidara bɛ kɔrɔfɔ yɔrɔ min na solo tɛ taa yen mɛ zikiridala caman bɛ karamɔgɔ hayidara kɔrɔfɔ o a caman bɛ yen an b'a kalama c'est-à-dire bi ye kuma don de ye kuma bɛ se jibo kɔnɔ mɛ waati koronnen solo n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka tilennenya karamɔgɔ hayidara nɔfɛ o de ye si ma n'o tɛ walayi i ka cɛɲɛ tɛ zikiridalaw bɛ mali kɔnɔ o cɛ ka ɲi e ye o zikiridalaw bɛ yan o ka bon e ye o ka jan e ye mɛ n'i y'a ye solo ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye tilennenya min kɛ karamɔgɔ hayidara nɔfɛ o dɔrɔn de ye solo i ka tilennenya walayi ne b'a fɔ dugukolo maa bɛɛ ye ko n'i y'a ye solo ka di ne ye wa a a a tilenna karamɔgɔ hayidara ye a tilenna ye a ye tilenna ye solo ala k'i sara ala kira bonya kama sɔlala mamadi o marani min fana n'an b'o ka kɛnɛ kan marani fana tilenna solo ye marani ka ɲɛnamaya ye fila de ye hayidara ko solomana jara ko ne b'o kalama ne ye marani sɔrɔ solo de kama mɛ ne y'a sɔrɔ marani ka ɲɛnamaya bɛɛ hayidara ani solo N'i y'a ye aw maa saba ye diɲɛ minɛ solo ye diɲɛ minɛ i bɛ taa dugu dɔw la hali karamɔgɔ i tɔgɔ tɛ mɛn solo tɔgɔ bɛ i bɛ taa solo ka dɔnkili sɔrɔ a ye ale ko ko solo kɛra kutubu zamani ye sa o tuma mɛ mun ye sa ma a ka tilenya n'a ka baara so ka tilenya ni baara de se n'o tɛ sigida bɛ hali olu ye dɔnkili da mɔgɔ t'a la hali tiyatiri bɔlaw ka tiyatiri ka di ka tɛmɛ u ka dɔnkili kan Suleman Jara n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu k'i ye Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma wa n y'a ɲini Ala fɛ su in na karamɔgɔ Hayidara ne y'a fɔ 2007 ɛ 97 o y'a sɔrɔ n bɛ sufiya kɔnɔ n bɛ kaburu la o waati ne de y'a fɔ Hayidara ye o don n ko Ala n y'a ɲini i fɛ n'a sɔrɔ i bɛna hɛrɛ o hɛrɛ di yan diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ di karamɔgɔ Hayidara ma. e tɛ maa ye k'o fɔ o wa n bɛ segin a kan su in na Ala bɛna hɛrɛ min di Ala k'a bɛɛ di Hayidara ma amin ne y'o fɔ en 1997 ah. o ni bi tɛ kelen ye dɛ Ala ni karamɔgɔ Hayidara kanu bɛ n na sabu muso min ye ne wolo o sara Hayidara nɔfɛ ah.

Ka sɔrɔ a ma kɛ ni an ka se ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ma nin kɛnɛ sɔrɔ a ma kɛ ni u yɛrɛ ka se ye a farala masa rahamani na ni ale ye min kɛ o de ka ye o kɔfɛ an bɛ tila k'a ɲini a fɛ kisi ani nɛɛma a k'o jigin an kuntigi mahamadu kan ani a somɔgɔw ani a ka sahaba ɲuman ani minnu yɛrɛ sɔnna ka tugu a kɔ ni baara ɲuman kɛlen fo ka taa se lahara jɔdon ma ala ka ne ni aw ye o la o kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo ashɛki sɛrifu usumani madani hayidara ko n'i y'a mɛn ko jɔn kunnandi k'i k'a fɔ ko sababu ɲuman an bɛɛ lajɛlen ka sababu ye ale de ye an bɛ a fo ka a barika da sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ko a hayidara an bɛ tila ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ sen ye nin kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ko aw bɛɛ lajɛlen ni ce aw yɛrɛ ye an bɛ an yɛrɛ ka kɛnɛ de kan an tɛ maa ni ka kɛnɛ kan an bɛ an yɛrɛ de ka kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ni a b'o ka hinɛ an na nin wagati in na Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa a ma Ala ka a jiginyɔrɔ ɲɛ bada-bada dalen Ala k'o nɔgɔya a ye a dara cɛncɛn min kan Ala k'o suma a kan cɛncɛn min yɛrɛ jiginna a kan Ala k'o suma a kan yarabi bada-bada dalen Ala k'o nɔgɔya a ye ka taacogo ɲuman di an yɛrɛw ma Ala k'o kɛ ka ɲɛnamaya hinɛ kɛ an yɛrɛw ye Ala k'o kɛ ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli Ala rasulila o kɔfɛ an tɛ ɲinɛ an balimakɛ kɔ n'o ye solomani jara ye an bɛ a fo ko a jara a bɛ nin kɛnɛ sigi o tɛ bali an n'a fo bolo fila de bɛ ɲɔgɔn ko kanu in fana ni a dabɔra nin de kama n'o ye ala kama kanu ye an b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ nin kɛ nin ma bali an n'a fo an bɛ a fo dan tɛ foli min na ko a ni ce a yɛrɛ ye Si jan ni kɛnɛya ani lafiya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a yɛrɛ ma yarabi ala ka a yɛrɛ sago d'an ma yarabi ala k'a ɲɛji lacɛ ala k'a ɲɛji lacɛ ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasulila salamu aleyikum wa rahmatulahi taala wabarakatuhu Maaw bɛ o la minnu ka waatiw sera n'u taara u da i n'a fɔ an karamɔgɔ an kanubaga an terikɛ byan ani mara in kadijatu kulubali o n'a ɲɔgɔnw mɔgɔ fana bɛ yen minnu ka waati ma se minnu bɛ makɔnɔli la i n'a a ye solomani ha n'a ɲɔgɔnw a n'a ɲɔgɔn caman u ye layidu min ta u ma bɔtɔ ne ye solo kanu fɛn kelen ne ye solo kanu fɛn kelen ka da kan ne b'a seereya diɲɛ kɔnɔ wa lahara ala ɲɛkɔrɔ n b'a seereya walahi bilayi talayi solo y'a karamɔgɔ kanu nafigiya kanu tɛ ne b'o fɔ hali a kɔfɛ ko ne ye solo kanu fɛn kelen parce que n b'a dɔn a ka kanu ko nafigiya kanu tɛ walahi mɔgɔ se a ɲɛna lahara mɔ n tɛ ka kuma in fɔ parce que a sigilen don a kɔfɛ n bɛ nin kuma in fɔ a kɔfɛ walahi An bɛ foli kɛ a ye k'a jira a la ko min y'a sɔrɔ a kelen tɛ a y'an bɛɛ lajɛlen de sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ nin kojugu in na nin kelen yɛrɛ sababu min ka bɔ kuma kɔnɔ la an karamɔgɔ aseyidi serifu usumani hayidara an bɛ a fo ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ n delila k'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la ko mali ma deli ka coupe d'Afrique ta balɔn na mali yɛrɛ ma deli ka taa coupe du monde kɛnɛ kan balɔn na nka ni coupe du monde tun bɛ mawludu la ni coupe du monde tun bɛ sigi maludu la mali tun bɛ coupe du monde ta maludu la ka d'a kan maludu bɛ kɛ mali kɔnɔ yan cogo min na n ma fɔ a tɛ yen nka ne m'a ɲɔgɔn ye fɔlɔ k'a fɔ ko maludu bɛ kɛ anw fɛ mali kɔnɔ cogo min na k'a bɛ kɛ ten diɲɛ fan dɔ la ne m'a ye n ma fɔ a tɛ nka ne m'a ye n ye min ye n b'o de seereya wa ni o coupe in tun bɛ ta fana o équipe in antrɛnɛ ani a numéro 10 ani équipe in capitaine o tun bɛ kɛ Aseyidi Sirifu Usumani Madani Ayidara an bɛ Alahu Taala tanu ka wale ɲuman dɔn Ala min ye anw tɔgɔ ni sitigɛ tɔgɔ bɛn wasalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Ɛɛ an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kira mantɔnya na. An b'a ɲini Alahu subahana wataala fɛ yarabi kɛnɛ in sigila hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la, an tɛna kuma janyan sabula ni sirifu bɛ kɛnɛ min kan kuma man nɔgɔn an ma, ni retraite de tun bɛ kuma na Fuseni an tun b'a fɔ sirifuw ɲɛna k'u ka taa retraite la k'an b'u mɔnɛ bɔ, an ɲɔngɔrilen don an mago bɛ sira la u ka sira di an ma, an ta ye foli ye ani dugawu ani dugawu ɲini ka dugaw kɛ kɛnɛ sigibaga ye an'an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo mun y'an se kɛnɛ in kan o ye ala kama kanu ye mun y'an se kɛnɛ in kan o ye jɛ mun ye min y'a dɔn a sigira ala kama fi sabililahi ala subhana wa taala ka juruba kelen la ilaha illallah muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma n'o ye an ba Kadija ye an ne de bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ misiri la Serifula ka seli n b'o seereya diɲɛ na n b'o seereya lahara an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini ala subhana wa taala fɛ a ye sirifu kanu kɛ foyi tɛ o bɔ ala k'o kɛ bɔda ye ka ɲini masa rahamani fɛ ne ni aw an ka saya bɛ na don min na ala ka hinɛ ma sigira ala ka nɔgɔya an ma su ala ka nɔgɔya an ma kaburu ɲininkali ala ka nɔgɔya an ma bataki di ala ka hinɛ an na an ka bataki ala ka di an ma an kininbolo la ɲɛnafin kaburu kɔnɔ ala k'an kisi k'an tanga ka bɔ a ma kunun don ala k'an ɲɛ da basiru kan ka ɲini masa rahamani fɛ mizani bɛ na don min na ala ka soli caman kɛ a kɔnɔ e ni ne Ka ɲini Alahu subahana wa taala fɛ Ala ka hinɛ an na Ala k'an tigɛ sirati la Ala kan'an ɲɛ da sirati kan ka ɲini masaw ka masaba fɛ gundo bɛna bɔ don min na den bɛ boli fa ɲɛ fa bɛ boli den ɲɛ terimaw bɛ boli ɲɔgɔn ɲɛ teriya minnu y'a dɔn n'a ma kɛ Ala kama muso bɛ boli cɛ ɲɛ i bɛ boli wolodennin ɲɛ o don maa minnu ye ɲɔgɔn kanu alahu subhana wa taala kama ala bɛ hinɛ olu la k'olu don a ka larasi suma na yarabil alamina alahu taala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛ o la an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye bamananw ko ten ko hakilima bɛ tigɛ da sɛ ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ i bolo ma su a ɲɛ na ni aw ka gɛrɛbumusonin mankan ye Ɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Seyida Bintu Kɔnte an bɛ jardin na an bɛ k'a ɲɛɲini sirifu nɔfɛ an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a di an n'a ma Ala ka kisi ni tanga k'a ye sirifu bonya ni hɔrɔma kɔsɔn sali yarasululahi